Bhí gnáth Gaeilge scoile agamsa ag fás suas agus chuaigh mé go dtí an clochar áitiúil i Cabra anseo, i Cabra, The Dominican, so just gnáth Gaeilge a fhaigheann tú ar an bhunscoil, sin an méid a bhí agam. Ok, agus chuaigh tú ar aghaidh go dtí an tarna leibhéal ansin le Gaeilge nó ar athraigh cúrsaí i ndiaidh na bunscoile?

bhí sé i gcónaí ag caint faoi cé chomh tábhachtach is a bhí do chultúr agus rudaí mar sin. Bhí mo mháthair ó Chontae na Gaillimhe but bhí Gaeilge aici ach cosúil le a lán daoine ón deisceart ní raibh mórán suim aici sa teanga. Ní raibh sí sásta. Bheadh cainteoirí dúchais iad, tá tú ag rá, ó Chontae na Gaillimhe. nó bhí. No, just ní raibh, bhí Gaeilge aici ceart go leor ach ehm but ní raibh, like ceapaim ehm sin, sin mo thuairim anois ná like na daoine ón ón an páirt sin den tír ceanglaíonn siad an Ghaeilge leis an mbochtanas agus ceapaim go raibh an rud sin acu faoi ní raibh siad ró shásta liomsa nuair a chuir mé mo pháistí chuig Gaelscoileanna agus rudaí mar sin but.

Is dócha, ins na hamanna sin, ní raibh, níor lean cailíní ar scoil, a ceapaim go raibh mise an t-aon duine ó mo ghrúpa ar an mbóthar a chuaigh ar aghaidh go dtí meánscoil, mar ag an am sin chuagadar díreach go dtí obair, you know, sin an scene a raibh sé, you know, so. Agus b'in, b'in i gCabrach fhéin nó i áit éigin eile? ar Cabra féin. Agus so cérbh é an rud is mó a spreag tú le bheith gníomhach? Dúirt Colm go raibh tú bainteach le Baile Munna ar dtús nó an raibh tú bainteach le áiteachaí éagsúla sa chéad áit? No, just Baile Munna an chéad áit. Bhí mé i mo chónaí i Cabra nuair a phós mé and then fuair mé árasán amach i Baile Munna in 60. Is dócha 68 timpeall an am sin agus bhí leaid amháin agam bhí mac agam ag an am sin agus then de chun é timpeall secht is dócha 68 nó 69 chonaic mé clár ar an teilifís She um, I think it was seven days nó rud éigin. Chuala mé faoi sin, yeah, seven yeah. days, yeah, yeah. Yeah, rud éigin mar sin agus um, bhí fear ann ó Tenants Association i mBaile Munna mm. agus bhí sé ag caint faoi um, rud a tharla ag cruinniú bhíodar ag caint faoi Gaelscoil a fháil i mBaile Munna agus so bhíodar ag cur agallamh air faoi so sin an chéad uair a chuala mé faoi agus bhí sé ar intinn agam mo pháiste a chur chuig an Ghaelscoil i Scoil Naomh Bríde. Á, Naomh Bríde, sin an ceann i lár na cathrach, nó? Yeah, agus bhí mo fear céile ag obair san Irish Press ag an am, so Dúirt sé, bhuel, bheadh sé in ann é a thabhairt isteach agus bheadh ormsa dul isteach chun é a bhailiú. So, do bhí an tuairim sin agam i gcónaí, like, go mbeadh mo pháiste ag dul go dtí Gaelscoil agus, eh, mar ní fuair mise an seans dul, so, you know. Spéisiúil, yeah. Agus nuair a bhog tú amach ansin go Baile Munna, bhí, like, ón stair a bhí á léamh a'msa, ní raibh mórán seirbhísí ann nó bhí easpa cineál áiseanna agus scoileanna agus ionaid phobail an raibh sé mar sin? Yeah, bhí sé uafásach ní raibh faic ann, bhí single decker bus ann is bhí sé sin go dona ar fad agus like an méid daoine a bhí ina cónaí ansin like ní raibh aon siopaí ní raibh aon rud. agus bhí sé deacair i dtosach yeah bhí mm. but um tharla rudaí ansin like is bhí sé go hiontach mar comhphobal bhí like bhí na daoine iontach maith ar fad you know mm. bhí spiorad iontach ann. Agus is daoine ó lár na cathrach, formhór díobh a bhog amach an ea, yeah. Yeah, sin an rud, like, bhíodar ó gach áit, is dócha, but an formhór ón, ón lár na cathrach agus ón areas in aice le lár. Ní dóigh liom go mbeadh éinne ann ó aon áit a bhí saghas middle class nó rud éigin it was all saghas lucht oibre agus, yeah. Spéisiúil, spéisiúil agus tháinig na heagraíochtaí siúd le chéile, luaigh tú an Cumann Cineáil na dTionóntaí ansin agus an raibh eagraíochtaí eile ann? An raibh tusa bainteach le heagraíochtaí Gaeilge ag an am nó an raibh? No, no, ní raibh. An t-aon rud amháin a bhí mise bainteach nuair a bhí mé sa Cabra ná sa GAA mar bhí mé páirt an club anseo i Cabra. Céard is ainm don club? Naomh Fionnbarra. Fionnbarra sin é so. Yeah, sin é, yeah. So tá mé mar cathaoirleach don cumann sin anois. Oh, right. But um, bhí mé mar rúnaí ar feadh sé bliain nó mar sin, so tá mé is dócha níos faide ná an club. Tá mise seachtó cúig bliain im um, anuraidh bhíomar seachtó bliain ar saol, so. Oh, right. Bhí sé anseo roimh Finbarr's so ní raibh mé riamh in like ní dóigh liom go raibh nach raibh baint agam le Finbar riamh i mo shaol like so sin mar atá sé yeah. Agus nuair a bhog tú go Baile Munna ansin ar chloígh tú le Naomh Fionnbarr nó an raibh tú bainteach le Kickhams ansin nó? Oh no no no no yeah yeah yeah yeah.

na daoine a bhí ann mar bhunaitheoirí. Sea, agus cé cineál gníomhaíochtaí a bhí ar bun agaibh chun. Bhí mé féin agus Proinsias Ó Tuathail, bhí Eithne Banny Mulligan, Helen Nic Giolla Rua, Anton Mac Giolla Rua, Cáit Mhic Cárthaigh, Brendan Pringle, an chéad Cathaoirleach a bhí ann ach bhí ar Breandán éirí as mar nuair a fuaireamar an, like, nuair a fuaireamar an, ní bhfuaireamar sruth i dtosach. Sruth, sin, b'in an rud. And then, níor fuaireamar do do dhúnadar an sruth agus chuir Brendan a pháiste síos chuig Scoil Mobhí. D'oscail siad Scoil Mobhí ar Bóthar Mobhí i 72, ceapaim, and so toisc gur chuir sé an páiste síos ansin. Bhí air éirí as mar bhí, sin an riail a bhí ann, a bhí ort do pháiste bheith istigh le go mbeifeá ar an gcoiste ach, you know, rud mar sin so. Ach theastaigh ón Roinn agus an Eaglais na páistí ó Bhaile Munna a bhrú síos i dtreo Ghlas Naíon, de réir mar a thuigim, nó bhí siad ag rá, téigí síos go Scoil Mobhí, nó céard a tharla? Yeah, well, an rud a tharla ná, d'oscail siad sruth i 71 síos i bóthar Shangan i gclós an scoile Maighdine Mhuire, an scoil pharóiste a bhí ann ansin. Do chuireadar dhá prefabs istigh ansin agus dúradar linn, sin an scoil, right, téigh síos ansin. So do chuireamar ár bpáistí ansin ach ag deireadh an scoilbhliana isea mí, mí Meitheamh. Tháinig an sagart paróiste ansin agus dúirt sé linn nach mbeidh an sruth ann i Meán Fómhair. Go mbeidh orainn ár bpáistí a chur chuig scoileanna eile. Ar thug sé cúis leis sin? Ar thug sé fáth? No, just dúirt sé táimid críochnaithe leis ach tá scoil breá nua síos an bóthar ansin. But an rud a bhí i gceist ná ní raibh muintir Glas Naíon ag lorg scoil lánGhaeilge. Bhí scoil Chaitríona ansin, meanscoil, but ní rabhadar ag lorg scoil, bunscoil nua nó aon rud. Bhí muintir Bhaile Munna ag lorg é sin agus bhí a fhios againn nach mbeidh an scoil sin oiriúnach do pháistí Bhaile Munna. difriúil. Bhí difear an-mhór idir muintir Ghlas Naíon agus muintir Bhaile Munna agus do thuigeamar é sin so ní rabhamar sásta so chuir mé fhéin agus beirt eile nó triúr eile ár bpáistí isteach i Sráid Mhaoilbhríde. agus bhí orainn dul isteach ar an single decker gach uile maidin agus iad a bhailiú arís so an rud a dheineamar ná do chuireamar na páistí istigh sa scoil ar maidin agus do chuamar isteach agus do shuíomar isteach san oifig ag iarraidh orthu cathain a mbeidh ár scoil ag oscailt agus shuíomar isteach ansin gach lá go dtí leath tar éis a haon go dtí go raibh sé in am na páistí a bhailiú. All right. So do lean sin ar feadh bliain. Ag cur brú orthu suas, freagra a thabhairt. Mm. So um, d'éirigh linn then na prefabs a fháil i mBaile Munna. Ar nós. Ar thug seachtó trí, yeah. Bhí troid uafásach againn mar bhí sé just, bhí gach duine inár gcoinne, like, gach duine bhí

Ba bhí sé sin ag teacht ag múineadh ranganna Gaeilge i mBaile Munna in sna hárasáin agus na tithe like gach cúpla uair sa tseachtain. Ó, do leis na tuismitheoirí nó leis na daltaí nó na páistí? Yeah, leis na tuistí. Ó, leis na tuistí, ok. Yeah, bhí na tuistí. Bhí Colm Ó Torna like

do dhaoine agus ranganna Gaeilge ann gach maidin. Meas tú cén fáth nó cén fáth go raibh, is am ar leith b'fhéidir, a bhí ann an tráth sin nó bhí rud éigin speisialta ann, an meas tú? Is dócha go raibh, like, i ndáiríre bhí an t-ádh orm, ceapaim, gur chas mé le daoine a bhí ar an intinn céanna dom agus bhí an méid sin le chéile le b'fhéidir just fiche daoine b'fhéidir i dtosach but bhí muid go léir ar an rud céanna bhí muid go léir ag lorg oideachas trí Ghaeilge mm. and but so sin spreagadh dúinn so bhí mé ag iarraidh an an Ghaeilge a fhoghlaim mar ní raibh Gaeilge ag éinne ansin bhí b'fhéidir ag duine amháin

Iontach. Agus nuair a d'éirigh libh ansin an scoil a bhunú agus cineál, you know, cineál roinnt blianta a chur faoi, cén f-, nó cén fís a bhí agaibh ag dul chun cinn sa todhchaí? Ar theastaigh uaibh go bhfásfadh sé agus, nó cén? Bhuel, an rud a bhí i gceist ná, do bhí cead againn den eh, bord bainistíochta a, a, a bhunú mar mm. de, ní raibh sé mar a bhí sé leis na scoileanna eile. Like, bhí mise mar bainisteoir na scoile um, agus sin de ghnáth is an sagart paróiste atá i mbun an scoil mm. so do bhí briseadh ansin D'éirigh linn like bheith i gceannas ar an scoil le coiste agus bhí sagart, ionadaí an Ard-Easpaig ar an mBord Bainistíochta agus bhí fear ón Eaglais na hÉireann ann freisin. Mm. So the sort of ethos, eh, eh, is dócha, bhí sé cosúil le educate together today is mm. that, you know tá siad go léir ag caint faoi educate together sure. oh, not incredible so, sure. yeah yeah bhí mm. bhí an an rud sin ar siúl ins na Gaelscoileanna yeah, like yeah. i seachtó dó, i seachtó trí mm. so ní rud nua é i ndáiríre mm. sin mar a bhí sé ansin agus Sea, níor theastaigh uaibh go mbeadh smacht ag Eaglais amháin le. No, no, hmm. no, no, no. It, it is really, and, and d'oibrigh sé, like, you know, tá sé mar an gcéanna inniu is dócha um, níos mó de na Gaelscoileanna tá siad faoi pátrúnacht an uh, Foras mm. and mm. so uh, is dócha an rud atá i gceist ná Catholic ethos but mm. glacann le gach saghas duine sa scoil ní caitheann tú bheith ina Catholic mm. but it's the, the ethos of the school would be Catholic so sin yeah, sin mar atá sé faoi láthair. Agus eh, céard é an dúshlán Ba mhó a bhí agaibh nuair a bhí tú. Bhí tú bainteach leis an scoil mar thuismitheoir. Bhí ag tacú leis nó an raibh tú ag déanamh airgid a thiomsú agus stuff mar sin. Yeah, bhí, bhí mar, fuair mé like, bhí mise mar rúnaí, bhí cisteoir agus cathaoirleach againn. Bhí sé, do fuaireamar na deontaisí ón rialtas but like do bhí a Ní raibh sin go leor. Bhí muintir Bhaile Munna absolutely iontach, fiú amháin nach raibh na páistí ag dul chuig Gaelscoil. But bhí, bhí an-tacaíocht againn sa ceantar agus ag cur a lán rudaí ar siúl chun airgead a bhailiú agus, you know, do rinne na tuistí rás rothaíochta chuig Corcaigh agus ar ais chun airgead a bhailiú agus rudaí mar sin, like, ní raibh mórán againn. But an spiorad a bhí sa scoil, like, d'éirigh linn aon rud a bhíomar ag iarraidh a dhéanamh, d'éirigh linn é a dhéanamh tríd, like, just spirit and obair daoine and rudaí mar sin, you know, but it, ah, níl a fhios agam conas a rinneamar, like, bhíomar go léir, ní raibh aon taithí ag éinne le rudaí mar seo, just gnáthdhaoine ag dul isteach ag déanamh jab mar sin agus ní raibh tuairim agam ag an am cad é a rá, it was only rud ó lá go lá agus. Bhí sibh ag foghlaim de réir a chéile. Yeah, bhíomar agus níos mó dóchas ná aon rud eile, like, ag déanamh rudaí i gcónaí i dtrioblóid mar Níl a fhios agam cén tslí do rinneamar an rud céanna atá mé ag rá mar do bhí orainn é a dhéanamh, you know. Yeah, tuigim. Ní raibh an tarna rogha agaibh, is dócha. No, ní raibh, ní raibh. Agus bhí tú mar rúnaí ar an mBord Bainistíochta, ab ea? Bhíos, yeah, bhíos. Agus céard í? Bhí mé mar Bainisteoir na Scoile.

Do rinne na Daddies agus daoine mar sin an obair sin. It was obair deonach an t-am ar fad like. Ní rabhamar in ann íoc as rudaí so do bhí orainn lads mar sin a fháil like. But bhí, bhí an t-ádh orainn, bhí a lán tacaíocht againn, you know, ón tuistí agus. chabhraigh na cineál scileanna sin a bhí ag na tuismitheoirí dá mbeadh daoine a bheith cairde acu spéise. Agus go bhfuil m'fhear céile b'fhéidir ag teacht abhaile ón a bhí sé ag obair sa Irish Press and fiú amháin ag teach suas ar Dó a chlog ar maidin, d'fheicfeadh sé solas ar siúl sa scoil, he'd get out of a taxi isteach leis and there'd be, ansin b'fhéidir go dtí sé a chlog mar bhí rud éigin ar siúl ag ullmhú do Slógadh nó ag ullmhú do rud éigin eile, tuistí istigh ag obair. And sin an tslí ina raibh sé, you know, it was just iontach maith, like. bhí cineál meon deonach ann, bhí sibh sásta an obair a dhéanamh ar mhaithe leis an bpobal suas. Agus so rinne sibh dul chun cinn, céard é an dul chun cinn ba mhó a rinne sibh? Yeah, yeah, cinnte, like, like ceapaim an saghas meon a bhí ag an tAire Oideachais i ndáiríre go right, tugaimid an scoil dóibh but ní leanann sé. Ceap siad go gclisfeadh air, go theipfeadh air an rud. Yeah, go mbeadh an teip air orainn tar éis bliain nó dhó. Ach bhí fhios, agus bhí a fhios againn é sin, so ní raibh sé chun tarlúint riamh, like it was, bhí sé chun obair agus sin sin, like, and like, tá dhá Gaelscoileanna i mBallymun anois, so, you know. Sure. Agus, um, so, an raibh luaitear an tAire ansin ag an am, cén cineál gaol a bhí agat leis sin? Cheap sé go dteipfeadh oraibh agus an raibh, an gcuireadh sé cineál rialacha i bhfeidhm a rinne é níos deacra daoibh nó. Bhuel, yeah, do bhí sé deacair, mar nuair a d'oscail an scoil, like, bhí sé, do tharla sé go raibh toghchán ann, so bhí Fianna Fáil i gcumhacht nuair a fuaireamar an scoil, ó bhí Pádraig Faulkner mar, um, Aire Oideachais ag an am sin

againn nach raibh go leor páistí sa scoil ag an am le haghaidh ceithre múinteoirí agus bhí orainn, bhí orainn íoc as múinteoir amháin gach, gach mí. Na tuistí, bhí crannchuir againn gach mí chun tuarastal múinteoir amháin a fháil mar ní raibh an Roinn Oideachais sásta. an ceithre múinteoirí a íoc, you know. So, then do bhí díospóireacht fada againn leis an bheirt, leis an tAire Oideachais and, oh, do bhí roinnt argóint agus troid agus gach rud. Bhíomar, fuaireamar seans dul ar an teilifís cúpla uair chun labhairt faoi an. Díospóireacht a bheith againn, yeah. So, i ndeireadh na dála, d'éirigh linn

Cén cineál tacaíocht do, bhuel, bunaíodh sibhse céad is seachtó haon nó Trí. seachtó a trí agus, Trí, bhuel, an yeah. an bhliain chéanna, an bhliain chéanna bhí Gaelscoileanna á bhunú nó comhchoiste na scoileanna Gael, Gael, Gael, na Gaelscoileanna. Gaelscoileanna, yeah. An raibh mórán caidreamh agaibh leo, ar chabhraigh sibh, ar chabhraigh sí libh ina dhiaidh sin, nó cé? Bhuel, do fuaireamar, like, do fuaireamar cabhair ó, say, cúpla áiteanna, say, Comhdháil Náisiúnta, bhí siadsan ansin, and do thug siadsan cabhair dúinn, Gael Linn, do thug Gael Linn cabhair dúinn, Eh but sin an méid i ndáiríre. Agus bhí muid difriúil is dócha i slí, na Gaelscoileanna a bhí ann like bhí ceapaim b'fhéidir go raibh Scoil Neasáin in Ard Aidhin ar ann roimh Seachtar Laoch agus Ar ndóigh ar feadh i bhfad bhí Scoil Lorcáin amach i Baile na Manach, Monkstown, amach ansin. But ní raibh ann, b'fhéidir, Mhuire Marlborough is scoil príobháideach. So, like, ní raibh scoil cosúil, bhí Seachtar Laoch an chéad scoil i. ceantar lucht oibre. Ansin an rud a chuir isteach ormsa nach raibh an saghas right céanna againne. Agus ceapaim féin gur i mBleá Cliath an rud le Gaeilge do bhain an Ghaeilge leis an meán

Scannalach. Do ghearr, God almighty, do ghearr sin mo chroí mar, like. Cérbh é siúd go díreach, an cineál státseirbhíseach a bhí ann nó? Yeah, yeah. You know, agus, like, like, how dare he, ag abairt rud éigin dom, like, as if we were right saghas second class citizens toisc gur as Baile Munna, you know. Ceapaim go raibh an saghas dearcadh ag roinnt daoine faoi sin, like. Mm. Nár libh, nár libh an teanga agus níl yeah. ceart cineál tuillte agaibh. Tuigim. Sin an rud, ní raibh an ceart sin againn, mm. like, you know, agus eh, sin an rud buíochas le Dia níl sé mar sin a thuilleadh, like, tas, mm. like, ceapaim gurbh é Seachtar Laoch a bhris an rud. an rud sin nuair a d'éirigh linne i mBaile Munna. Like, tá mé tar éis cúpla scoileanna Gaeilge eile a chur ar siúl agus bhí mé bainteach le cúpla i Cabrach anseo, Gaelscoil Bharra agus Gaelscoil Uí Earcáin i Fionnghlas, agus ní raibh an fadhb céanna ann, like, tá sé i bhfad níos éasca. Ar ball. Sin b'in cén bliain na scoileanna sin? Bhí seacht Gaelscoil Bharra i 90, 95 ceapaim, 96. Tá mé fós bainteach leis an scoil sin agus Gaelscoil Uí Earcáin an bhliain ina dhiaidh. Chomh maith. But, you know, but ní raibh na fadhbanna céanna ann, bhí sé i bhfad níos éasca é a fháil

dom arís nuair a bhíos, bhí mé i gcónaí ag trioblóid le daoine but dúirt seisean liom like uh, Irish language education is only for children of um, academics. right, I said, nah, I need to just uh, people who can afford to educate their children. It's not for working class. Sin a dúirt sé agus si sin ina gcomhair. So like fi bhfuil bhfuil caint ar an á bhí sé sé á go hiomlán in ár gcoinne i mBaile Munna a bhí sé but then do bhogadar é. Mar gheall air sin, an ea? Mar gheall? Yeah, mar do fuair mé fhéin agus an Cathaoirleach don choiste, do fuair muid cuireadh dul síos go dtí teach an Ard-Easpaig i nDroim Conrach le haghaidh tae agus do fuaireamar apology ón Ard-Easpag faoi mar dúirt sé ní cóir go dtarlódh sé, he said, ba chóir go mbeadh sagart paróiste ann chun cabhrú leis a pharóiste seachas dul ina gcoinne agus do thug sé an leithscéal nach raibh sé go maith like go raibh Bogadh é go deo ag an fhadhbanna aire. yes like sláintiúil bhí sé amach go dtí South County Dublin áit éigin yeah so but like it fits you do chreid an méid a bhí ráite acu you know yeah.

nó eagraisí oideachasúla eile, an raibh aon gaol agat leo sin nó cén gaol a bhí agat leo, fiú ar ball i gCabrach nó i bhFionnghlas, an raibh aon teagmháil agat leo san? No, ní raibh, it's just um, nuair a d'éirigh linn, like, toisc go raibh mé ó Cabrach, like, nuair a d'éirigh linn i mBaile Munna do tháinig mé ar ais anseo

Bhíomar ag, bhíodar ag tógáil teach club nua, like, ansin, i ceantar nua is fuaireamar talamh nua ón Bhardas i gCabrach i lár an cheantair so bhí an saghas, an spás againn then chun seomraí a chur suas, bhí seomraí, do thugadar seomra dom ansin chun naíonra a bhunú so do bhunaíos an naíonra i seachtó. Ceathrar cúig ceapaim agus then as an naíonra do tháinig an ghaelscoil you know so so then bhí daoine ó Fhionnghlas ag cur ceist orm ansin faoi ghaelscoil i bhFionnghlas so

saghas den Roinn go bhfuil rang agat má tá na huimhreacha agat sa naíonra, is féidir leat, tá sé níos éasca triail le haghaidh scoil má tá uimhreacha ann agus, you know, tá áit ag teastáil agus sin an tslí ina bhfuaireamar. An-mhaith. Agus an raibh tú ag obair go dheonach ar na tograí sin nó an raibh tú ag obair go páirtaimseartha? An raibh tú ag obair as i d'am saor féin ag an tráth sin nó an raibh tú? Bhíos ag obair sa naíonra i seachtó a seacht agus then go dtí cúba go dtí Cathair agus sna naíonraí ansin. Just lán, bhuel, just, it's, ní raibh, i dtosach, ní raibh aon aitheantas ag na naíonraí, like, so, ní raibh aon airgead i gceist, ní bhfuair, ag obair le haghaidh, if, dar, i Baile Munna, bhí sé mar, the, más rud é go raibh airgead ag an tuiste, I think it was punt fiche cúig le seachtain, le cúig lá, if they had the airgead, but muna raibh airgead acu is cuma, you know, ná ní raibh muid ag fáil aon tuarastail nó aon rud mar sin, like, it was just deonach i ndáiríre. Tuigim, tuigim. Agus luaigh tú na polaiteoirí ansin, bhí siad cineál ag tabhairt béalghrá daoibh i gcás Baile Munna, an raibh sin

Geallúintí, geallúintí, geallúintí, sin an méid i ndáiríre, ní thug sé aon cead iad eh just caint is, sin an méid, i gcónaí like eh just it took, cad é, nó naoú déag, naoú déag nócha a cúig go dtí

cosúil le Baile Munna na, na Francaigh i gach áit, you yeah. know, mar it's just dochreidte. And do leanamar ar aghaidh mar sin gan aon teas nó aon rud bhí ar páistí caitheamh na cótaí sa seomra agus gach rud. Scanal. Ó bhí sé, oh really scanal, agus ní, do thóg sé an méid sin bliana chun scoil. Fiche, os cionn fiche. Yeah, yeah, fiche bliain.

tuiscint agat ar an nGaelscolaíocht i ndlínsí eile ag am ar bith sna seachtóidí nó na hochtóidí sa Gaeltacht nó ó thuaidh nó i mBleá Cliath. Well de cúgur do bhí do bhí ceangal idir idir muidne agus um, Béal Feirste mar bhíodar ag tosú scoileanna a chur suas agus chuamar suas go dtí Béal Feirste cúpla uair. An cuimhin leat cén bliain go baileach nó thart ar cén? It would have been troubled years, you know. Seachtóidí. Yeah, agus like bhí a bhí an saghas córas thuas ansin bhí sé i bhfad níos fearr ceapaim b'fhéidir toisc go raibh an méid suime ag daoine sa teanga ansin like but bhí rudaí acu nach raibh againn you know like is bhí siopa beag acu freisin do bhí meánscoil acu roimh a tháinig aon meánscoil like ní raibh ach Scoil Caitríona agus eh Coláiste Mhuire anseo, but i Béal Feirste a bhí eh, meánscoil le pobal, like it was cosúil le Seachtar Laoch, it was a rud pobalbhunaithe, or yeah. artery, yeah, and Mm. like bhí sin an-mhaith ar fad, like gosh, we used to be really, like ag féachaint orthu is a rá, God, ba mhaith linn rudaí mar sin, you know, Yeah. but So bhí sé ar intinn agaibh i gcónaí forbairt agus forbairt isteach sa pobal dá bhféadfadh sibh agus. Mm-hmm. But ceapaim féin like nuair a smaoiníonn tú siar ar Baile Munna like fiú na páistí mm. i mBaile Munna like seans like fuaireadar seans rud a dhéanamh lena saol you know um, mm. ní raibh aon rud acu ansin. Bhí Baile Munna go dona nuair a chuamar like isteach. Bhí an bochtanas uafásach agus gach rud like really bad. And na páistí a tháinig chuig an Ghaelscoil, d'éirigh leo dul go dtí meánscoil, dul like agus do leanadar ar aghaidh. You know, agus sin an rud, like do rinneamar difear i phobal Bhaile Munna. Sin mo thuairim. Do rinneamar like difear an-mhór. Like d'éirigh le páistí postanna an-mhaith a fháil. Like ah ní raibh sin an rud a bhí i gceist againn mar is fuath liom daoine a rá ó he'd get a job in the civil service if he has Irish like that mm -hmm. was the thing that used to cur isteach orm you know, ní raibh sin an fáth go rabhamar ann. Well, bhain siad é sin go luath i ndiaidh é a bheith bunaithe bheith is go léon bhain. Sin an rud. But like d'éirigh le na páistí seans a fháil, hmm. seans nach fuaramar, nach fuaradar, you know, nach mbeidh Scoil an tSeachtar Laoch ansin. Like tá lán acu anois, like ina múinteoirí, ina príomhoidí, in áit, postanna nach mbeidh le fáil i mBaile Munna ach amháin go raibh scoil ag teacht ar leith ansin, like, ag tabhairt seans do na páistí and the tuistí and, like, ceapaim go rinne sé agus a bhí fhios ag, do thuig na muintir Bhaile Munna é sin, like, you know, do thuig siad é and,

Do bhí orthu scoil eile a bhunú chun saoth fé sean. Tá sin, scoil sin lán freisin. Mm. Agus tá siad ag iarraidh scoil dara leibhéal a fháil anois do cheapas b'fhéidir go mbeadh sé ag teacht i mbliana ach um, nó anuraidh but mm. níor éirigh but ceapaim go mbeidh ceann ag teacht go luath you know. Céard é an meánscoil a dtéann na páistí ar aghaidh chuig ansin. Cad é an ceann? Scoil Caitríona. Ó Caitríona, yeah. Agus roinnt acu go dtí Coláiste Mhuire. Bhuel tá Coláiste Mhuire i gCabrach anois. Tá, is dóigh. So is féidir lenár bpáistí dul suas ansin, you know, so.

an-mhaith agus eh, ó thaobh gluaiseachtaí thar sáile ansin an raibh sibh eolach ar b'fhéidir rudaí a bhí ag tarlú in Albain nó sa mBreatain Bheag agus áiteachaí mar sin? Tá do bhí ann, em, yeah, ach do bhí daoine ag teacht ó Albain, ó, ó, Al- ó Breatain Bheag agus ó, ó Alba agus ón em, Brittany, an, Á, an Bhriotáin, yeah. ón Spáinn, an

eh, faoi an teanga agus rudaí mar sin. Mm. Bhí an teist, bhí siadsan an-mhaith ar fad mar bhí i bhfad níos mó daoine ag labhairt a a theanga féin thall ansin mm. ar bhí like, in Éireann nó Alba nó mm. agus bhí daoine ón Cornwall freisin na Cornish do tháinig mm. siad san. Like, bhí an um, ceangal idir na rudaí sin.

tuilleadh le déanamh ó thaobh na Gaelscolaíochta de nó cé? Bhuel, is dócha go i gcónaí tá níos mó le déanamh i gcónaí nach ea? But Ceapaim féin go bhfuil mise faoi, tá mise an-bhrodúil leis an méid a tharla faoi an teanga mar nuair a casadh mise le páistí inniu, like, páistí a bhí agam thall ins na, b'fhéidir siar ins na seachtachaí, na hochtachaí. Ní labhraíonn siad Béarla liom riamh. Hmm. Like labhraíonn siad Gaeilge agus is cuma cé tá timpeall b'fhéidir go bhfuil siad le dream nach bhfuil Gaeilge acu agus is cuma labhraíonn siad as Gaeilge and ceapaim go bhfuil sin iontach go bhfuil siad spreagtha mar sin like mar théimis go dtí fiú an cluiche like go na Setanta. Hmm. I gcónaí bíonn saghas great rivalry le Setanta agus Finbarr's and bíonn Le lads ar foireann Setanta tagann sé thall chun labhairt liom agus labhrann siad Gaeilge i gcónaí le lads as Finbar's ag rá like but why are you not doing that with us like mar ní raibh ní fuair siadsan an seans is dócha. Tá tá na daoine ag teacht suas now like b'fhéidir daoine ar foireann sinsear tá timpeall seacht nó ochtar ó Gaelscoil Ar an bhfoireann sinsear anois, an bhfuil? Yeah, ag, ag, ag labhairt, eh, agus labhrann siad an Ghaeilge, úsáideann siad an Ghaeilge, sin leat sa chlub, ansin athrú an-mhór i gCabra freisin, like, like the, So my, feiceann tú é amuigh sa bpobal, is mar féidir sin, liom yeah. é a fheiscint, Mm. agus, you know, is, Tugann sin saghas. Bogach. Sin. Bogach liom like well tá páistí sásta tá tá na déagóirí sásta tá si tá iarscoláirí ón Gaelscoil Bharra tar éis eh, cur- rud eh, eh, tar éis rud a chur ar siúl sa club Fondúireacht Joseph McDonagh, rud atá ar siúl le Glór na nGael le haghaidh Gaeilge ins na clubanna. Tá siad ag caint faoi líontaí a bhunú ins na ceantracha, is é idir Baile Munna, Cabrach, Glas Naíon,

Naomh Barra and fuaireamar, ceapaim, na trí duaiseanna i mbliana, so sin go hiontach, like, you know, so. Sin ceann Glór na nGael ó thaobh cur chun cinn na teanga sa phobal. Yeah, agus an Ghaeilge a úsáid sa chlub agus rudaí mar sin. Agus is na daoine óga atá i mbun an rud sin. i bhFinbar's like agus sin iontach like é déagóirí agus just tá mé comh bródúil as na leaids sin agus na cailíní go bhfuil siad you know ag déanamh é sin it's um you know Is deas é a fheiceáil is yeah yeah agus is dóigh an ceist deireanach mar seo so cén cén fáth is dócha go bhfuil an Ghaeilge agus an obair ar fad, cén tábhacht a bhfeiceann tusa leis i gcomhthéacs níos leithne don tír agus mar sin de? Ceapaim féin sin, is sin mo thuairim.

faoi cad a deir mé? It's rud nurture, like we're Irish and if we get our culture ón cliabhán, if we get it ón tús, like beidh muid níos láidre, níos like mar dhaoine. Níos muiníneach agus níos. Yeah, agus gach rud, like, you know, it makes you a whole person, b'fhéidir nach bhfuil sin cóir rud é sin a rá, but sin mo thuairim, it does make you feel whole. It's, it's, is cultúr álainn é and ní faigheann daoine seans é sin a fháil amach, like, ní, like, ba chóir go mbeadh gach duine, má tá sé ag teastáil air, deis a thabhairt a fháil chun é a fháil, chun an rud sin a fháil dóibh. Now, ní cóir go mbeidh sé faoi airgead or cá bhfuil tú i do cónaí or aon rud mar sin. Mm. It's your entitlement. You're Irish, it's your entitlement to have your culture. And b'fhéidir go bhfuil daoine óga in ann é sin a fheiscint níos mó ná a bhí Mo ré nó an ré roimh, roimh, roimh mo ré, b'fhéidir, you know, mo athair, mo, like, bhí hmm. siad san Hick Erie. Yeah, and bhí siad, like, bhí, ní raibh aon rud acu, like, so bhí, bhí saol an-dheacair ag ár dtuistí hmm. agus na tuistí roimh sin, eh, saghas arán a choimeád ar an bord agus bia a thabhairt do na páistí, obair a fháil, so ní raibh an t-am acu féachaint ar rudaí mar sin. Hmm. But leis na daoine óga inniu tá níos mó acu, tá an saol níos compordach dóibh, so b'fhéidir go bhfuil an seans acu saghas

bródúil as a cultúr féin agus go bhfuil siad really ag baint chun leanúint leis fiú amháin go bhfuil siad i dtír eile but like b'fhéidir go tugann sé saghas rud éigin do na ár daoine óga anseo go bhfuil ár rudaí tábhachtach freisin mm. and you know so níl a fhios a'm an bhfuil sin fíor nó sin rud atá agamsa like do find one chance Feiceann tú, like, bhí an t-ádh ormsa go raibh mé san áit ceart ag an am ceart, like, agus d'éirigh liom rudaí a fháil a bhí ag teastáil uaim agus a thabhairt do mo pháistí. So tá Gaeilge ag mo pháistí, tá Gaeilge ag mo shean-pháistí agus tá triúr

Ba mhaith liom é sin a fheiscint, go mbeidh ár tír in ann seasamh ar a son féin arís, you know, mar rud mar sin. Ar fheabhas. Sin, bhí sin iontach, Éilis. Go raibh míle maith a't. Tá brón orm, níl mo Gaeilge iontach go maith. Ná, bhí sé thar cionn. Bhí tú líofa go maith. Bhí orm labhairt le daoine le.

College a dúirt go ndéanann formhór na daoine, is cineál applied linguist a bhí ann, agus eh, rinne sé an staidéar seo ar na eh, muintir na hÉireann agus fuair sé amach go ndéanann formhór na daoine eh, underestimation ar an leibhéal Gaeilge atá acu. Gaeilge well- Gaeilge i bhfad- bhfad níos fearr ag daoine ná mar a cheapann siad. Yeah, well sin an rud like mar is dócha go- toisc go bhfuil tú ag éisteacht le daoine a bhfuil

fear mór le face óg níl a fhios agam an bhfuil aithne agat ar fear ramhar big fear mór but he, he was the linguist really mm. Gaeilge really really sár-Ghaeilge but he he kind of Tháinig cúpla daoine le haghaidh an agallaimh agus bhí, ghlac mise leis, fear toisc go raibh mé in ann é a fheiscint ar an urlár le páistí ag labhairt leo mar bhí, bhí sé chun, bhí sé mar príomhoide ach beidh sé mar múinteoir do naíonáin bheaga don chéad bhliain a bhíomar ag tosnú agus bhí mé just ag féachaint air ag rá an mbeidh sé, Aon duine a tháinig isteach is é ná beidh sé sin in ann dul ar an urlár agus bheith ag plé le páistí ceithre bliain d'aois agus you know bheith agus ní raibh mé in ann éinne a fheiscint mar sin ach amháin fear amháin agus bhí an fear ón linguistic school ag rá liom ó níl a Ghaeilge maith go leor. Níl an rud sin an oifig. Oh gosh, dúirt mé leis

Sin an saghas fear a mbeadh go maith i mo cheantar. Duine deas, láidir, go mbeadh ag déileáil le na páistí. Agus rudaí. And d'éirigh liom é a fháil tar éis trí lá ag argóint faoi. But he was, he's fós ansin and a great school because the, the, the, bhí a fhios agam the other fir b'fhéidir go raibh Gaeilge iontach acu but mm. ní raibh an, an saghas an what would I say an bá sin b'fhéidir leis na páistí tuiscint nó an ceantar a bhí sé ag i gCabrach ní bheidh sé saghas oiriúnach do Cabrach. Bhí a fhios agam cad a bheith rúnach dóibh agus um just uh, but sin an rud like tá sin an like as fá réid a rudaí mar sin tá tá just like we'll never have perfect grammar we never have perfect Irish we don't have perfect English sin ní clúsin tú daine ar á bhfuil you know, tá droch-Bhéarla ag an duine sin, ní féidir leo, no, no, níl Béarla foirfe, you know. Yeah, ach sin an rud a chuireann isteach orm, like, shite, when your child is ag foghlaim an teanga Béarla fiú an, they put things back to front. Mm. Me shoes, or me this, or me, like, sin an slí a fhoghlaimíonn siad. So, cén fáth nach bhfuil páiste in ann é sin a dhéanamh i nGaeilge? Mm. You know, agus gan bheith ag tabhairt amach faoin gcaighdeán, nó tagann an caighdeán leis an aois agus leis an taithí. You know, so, like, sin an rud a chuireann isteach ormsa, this old fashioned Conradh na Gaeilge type of attitude don teanga le daoine. Same, yeah. Acadúlachas. Yeah, sin an rud, like, you hmm. know, like, my dad and me say, I wasn't born with a fáinne in my mouth, I'm sorry. But then it'd be my ego, and that's it. But sin an sin féin rud amháin is féidir le dhéanamh Is Colm Ó Tórna an fear iontach an fear atá sé just ar fheabhas má bhí colm có le linne i máí muna you know do thóg siad gach duine ar aghaidh agus oh gosh bhí siad just iontach mac mo do thuig siad cad a bhí i gceist you know. Mm. So is níos mó daoine cosúil le Colm atá ag teastáil. Agus le tain níos mó daoine ah, tú le tain. Tú lom san am ní is am bud. Bud sin é. Áirí, áirí, go raibh maith. Fáilte romhat, fáilte romhat.